association IGM ɲɛmɔgɔba ye ani a tutigɛbaga association IGM yɛrɛ jɛkulu ye jɛkulu min ye denmisɛnnin jɛkulu ye n ka laɲini ye ka se ka an fanga fara fɛnw kan mun ye kalanko o ɲɛni ye sanuya sabatili ani sirabakan kasara o kɛlɛli an ka laɲini bi o saba kan association IGM kɔnɔna na n'a fɔ an y'a fɔ cogo min kalanko b'a la kosɔn an ye baara dɔ sigi sen kan an ko baara mun ma programme d'assistance scolaire tubabukan na bamanankan na an b'a fɔ ka hakililaw sigi mun b'a to kalanko bɛ se ka jate minɛ walasa kalanden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka niveau hakika sɔrɔ n'an k'o ma dɔnni lakika o de hukumu kɔnɔna na hakilila in sigira o hakilila in kɔnɔna na eh, baarabolo dɔ b'an bolo ni an k'o ma ko panɛli mali zu n'i ko panɛli yɛrɛ i b'a fɔ ko fɔrimasiyɔn i b'a fɔ ko kalanni a laɲini ye mun ye ka se ka mɔgɔ o mɔgɔ sen bɛ kalanko la u ka se ka ladɔnniya k'u lafaamuya k'u bilasira ani ka u wele ka se ka ɲɛsin u ka baara ma walasa fɛn min ye laɲini yɛrɛ fanba ye n'o ye kalanden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ o ka se ka sabati o de hukumu kɔnɔna na i b'a ye panɛli mali zu a bɛ ekɔlisow de fara ɲɔgɔn kan ni baara in bɛna kɛ an bɛ ekɔliso dɔw de ta minnu ka surun ɲɔgɔn na olu bɛ fara ɲɔgɔn kan waati dɔ kɔnɔna na ɛri naani walima ɛri duuru ɲɔgɔn na ka se ka na sigi ka lamɛnni kɛ lamɛnni mun n'a bɛ taa bilasirali ni faamuyali ani mɔgɔ yugubali kan ka s'i ka baara ma o bɛ kɛ an yɛrɛ ka mɔgɔ welelenw fɛ an yɛrɛ seko ni ye mun y'a la an bi o kɛ ka fara a kan baara in bɛ ekɔlisow fara ɲɔgɔn kan lafaamuyaliw kɔnɔna na an yɛrɛ bɛ min ta kosɛbɛ n'an bɛ sinsin o kan an yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na o ye k'a fɔ baara si ɲuman tɛ se ka sɔrɔ fo a jogo ɲuman ka k'i la ɔ kalanden ɲuman yɛrɛ jogo ye jumɛn ni jumɛn ye o de bɛ taa ka segin an yɛrɛ fɛ kosɛbɛ walasa kalanden bɛɛ lajɛlen ka se ka o jogo sɔrɔ walasa u ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ o jogow la an yɛrɛ kɛn bɛ ka jogoba duuru ta o jogoba duuru fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an yɛrɛ fɛ diɲɛ don o don kalanden ka na kalanyɔrɔ la ka na kalanyɔrɔ la dɔrɔn ko tɛ i ka na i na waati la ka na ɛri la n'i nana kalanyɔrɔ la don o don nka ni e bɛ na ten nɔ ka n'a sɔrɔ kalan ban waati de sera walima ɛri fila ɛri kelen retari ka ca a la dɔnniya caman bɛ yen u bɛ taa k'i to a jogoba filanan ye mun ye kalanden ɲuman kan ye ka min sɔrɔ o ye bonya ye kalanden kan ye ka bɛɛ lajɛlen bonya i ka bonya kan ye ka se mansaw ma fɔlɔ n'o ye du kɔnɔna ye bonya kan ka se i ka ekɔli karamɔgɔw ma n'o ye ekɔliso yɔrɔ ye bonya kan ka se hali i yɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɛ kilasi kelen kɔnɔ n'an k'o ma camarade de classe bonya kan ka se ninnu bɛɛ lajɛlen ma bonya in kɔfɛ kalanden mana don kilasi kɔnɔ a ka sen don kalan ɲɛ sɔrɔli la n'o ye kalan ɲɛtaa siraw ye ɲininkaliw lamɛnniko ɲuman walasa a ka se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ kilasi kɔnɔ ka lamɛnni dɔrɔn kɛ ka sɛbɛnni dɔrɔn kɛ ka segin so k'a sɔrɔ i sen ma don kalan ɲɛ faamuyali la kosɛbɛ n'o ye ɲininkaliw n'u jaabiw ye ka ca a la dɔnniya ɲuman min bɛ yen nɔ n'o y'a lakika ye o sɔrɔ man di o bɔlen kɔfɛ nɔ naaninan o de ye kalanden ye i ka i ka lesɔnw ta o ta wagati la i k'i ka exercice kɛ o kɛ wagatiw la i k'u kɛ u kɛcogow la fana walasa i ka se ka kɛ kalanden jolen ye o ye kalanden jogoba naaninan ye a jogoba duurunan min bɛ yen nɔ ni an bɛ sinsin o kan kosɛbɛ o ye kalanden kana sonyɛli kɛ fiyewu ni an k'o ma ko ka tiriseli kɛ kilasi kɔnɔ walima ka kopiyeli kɛ sabu o ye kɔlɔlɔba de ye min b'a to kalanden tɛ se ka dɔnni lakika sɔrɔ fɛn o fɛn t'i wɔsi ye o tɛ se ka dɔnni ɲuman s'i ma O hukumu kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ nin jogoba duuru fɛn o fɛn talen filɛ nin ye n'i y'a ta ka baara kɛ n'a ye a ti dan hali kalanko dɔrɔn ma a b'i lafiya hali i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o de hukumu na an bɛ banba o jogoba duuru kan an yɛrɛ bɛ min taa ni ka segin an ka mɔgɔ welelenw ka kuma kɔfɛ walasa hali bi kalan ɲuman ɲuman ka se ka sɔrɔ n'o de ye panɛli mali zu yɛrɛ laɲini ye panɛli mali zu min n'a bɛ programme d'assistance kɔnɔ

so an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jama faralen ɲɔgɔn kan k'a d'i ma k'i k'u ladɔnniya n'u ma kɛ maa faamuyalen ye mɔgɔ minnu b'u ka hakɛ dɔn an'u b'a labaara dɔnni min bɛ e la a dili man nɔgɔn o ye mɛtiri ta fan ye i bɛn'a ye k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ ta kɔfɛ kalandenw yɛrɛ bɛna nafaba sɔrɔ sabu ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ i ka kɛta ye mun ye ne ka tila ka segin k'a kɛ a bɛ baara nɔgɔya aw yɛrɛ bolo a b'aw ka dɔnni sɔrɔ diya a b'a to fana mansaw minnu y'u denw bila ka na kalanyɔrɔ la u bɛ nimisiwasa sɔrɔ sabu waati bɛɛ u tɛna ye ekɔliso la k'a fɔ n den ye nin kɛ n den ma nin kɛ wa jamana ɲɛmɔgɔw fana ka laɲini ye mun ye masha Allah o bɛ sabati n'a ye sabu jama bɛna kɛ kilasi kɔnɔ a bɛ caya nka tant que bɛɛ b'i nakun dɔn u bɛ dɔnni fana sɔrɔ o dun kɔlɔlɔba de bɛ an ka ekɔlisow la bi o kɔlɔlɔba de fana bɛ an ka ekɔli karamɔgɔw kan bi n'a fɔra maa kɛmɛ maa kɛmɛ ni kɔ ka di e kelen ma k'i k'u kalan wagati min na e bɛ kalan na dɔw bɛ kuma caman na o bɛɛ y'a ye a tigi t'a dɔn a nana mun de kama sɔni n'a b'a nakun dɔn k'a fɔ a nalen bɛ mɛtiri lamɛnni de kama a nalen bɛ dɔnni ɲini de kama a ka ca la u bɛ sigi u bɛ da de hali n'u cayara ni maa kɛmɛ ye dɔnni ɲuman bɛ se ka sɔrɔ nka tant que o faamuya t'u la dɔnni ɲuman sɔrɔ man di o hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw fana ka laɲini bɛ sabati sabu u yɛrɛ ɲuman na une éducation de masse et de qualité o bɛ sabati jama caman ka kalanni ani u ka tila ka kalan ɲuman sɔrɔ o bɛ sabati o kɔnɔna na hakililajigin na i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na panɛli mali zu a sigikun yɛrɛ ka se ka mali ekɔlisow bɛɛ yaala ka se ka laseli kɛ nin kan ninnu kan fo ka taa se jamana kɔnɔna ekɔlisow ma kosɔn an b'aw fo aw ka lamɛnni ko ɲuman na ala ka waati wɛrɛ yira an na